Wawa zfumu wawa zfumu ya ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene watentha shop ya landlord ake chifukwa choti a landlord adampanga chipongwe mnyamata ameneyi waotcha shop ya landlord ake ndipo umu ndi mmene zilili mnyamata ameneyu zina lake ndi Levi Levi amachokera ku Malawi komwe uko kwa Mbingwa mnyamata ameneyu anali ndi shop ya ma groceries anasegula shop yake mu chaka cha 2024 wakhala athamangitsa ma file ee mpakana mu chaka cha 2026 koma zinthu zidasintha pa 6 January pamene mwana wa landlord ake anabwera kuchoka ku Joni. Mwana uja atafika ku Malawi china chilichonse chinali bwino. Adayamba kucheza ndi Levi, ankamfunsa Levi zokhuzana m'ma business. Tandiuze m'bale, business yakoyo imayenda? Levi adanena kuti eya. pa tsiku umapanga ndalama mwakuti, izi ndi izi, izi ndi izi, anam'masukira mwana uja kumuuza za life yake yokhudzana ndi business yake. Nde wakhala ee mpakana pa 20 February, a landlord ake a Mlozi anam'fikira Levi, uziwa chani Levi, shop tikufuna tipange maintenance, nde tikufuna iweyo katundu wakoyu uchotsemo kuti tipange bwino maintenance, tikamaliza tizakuitana, Levi anaona kuti palibe vuto chifukwa chakuti iyeyo ndi a Mlozi sadayambaneko amakhala mwamtendere china chilichonse chinali bwino anachosamo katundu wake uja anakasiya kwawo adayamba kugulitsira pakhonde koma business yake ija sidali chimodzimodzi chifukwa chakuti anthu anamzolowera pashopu paja nde wakhala akudikira ee akudikira ee mpakana mu April mu April sadzaitanidwa kuti shop ija yamalizidwa zotsatira zake a Mlozi anakaoda katundu wawo pamodzi ndi mwana wawo adaika mu shop muja adayamba kugulitsa nde akhala akugulisa mu April mpakana May nde Levi ataona izi zinkamukhuza chifukwa chakuti pamalo paja anthu adamuzolowera iyeyo nde anthu aja zinali ngati angomugwisa ntchito anamubera idea ya business yake nkutsegula business yawo amamupangila sanje iyeyonso anaganiza zowapanga chipongwe anthu aja nde dzana a Mlozi atatseka shop yawo Usiku cha m'ma 10 anapita m'nyumba, nyumba yaikulu. M'shopu muja sanasiyemo munthu. Nde Levi amangowawerenga e, kuwawerenga e, mpakana cha m'ma 11. Itakwana cha m'ma 11, Levi anapita pashopu paja ndikuiyatsa moto shopu ija ndikuthawa. Nde akuthawa adakumana ndi munthu wina amene amamudziwa. Anacheza naye bhobo ndikumapita. Uku shopu ya a Mlozi ikuyaka. Shop ija itayaka moto a Mlozi samaziwa zoti waotcha ndani kapena chachitika ndi chani samadziwa. Nde akhala e mpakana dzulo dzulo ndipamene anthu anayamba kumva mphekesera kuti shop ya a Mlozi yapya yapya izi ndi izi nde mnyamata amene anakumana ndi Levi dzanalo ndamene anali odabwa ah muti shop ya a Mlozi yapya? Ati eya komatu ine ndinakumana ndi Levi achoka chakumeneko inali nthawi yakuti cha m'ma 11 Anthu ajanso anamuuza kuti ah, shopuyonso idayaka nthawi ngati yomweyo. Ndiye mnyamata uja anapanga connect, mwina n'kutheka amene apanga zimenezi ndi Levi. Adakauza a Mulozi, a Mulozi adapita kupolisi kukatsegula mulandu kuti Levi wawotchera shopu. Koma kupolisi kuja anauzidwa kuti, Apapa palibe umboni. Ndiye imeneyi ndi dustbin, imeneyi si nkhani. Fankhani, ngati palibe umboni simakhala nkhani. Zotsatira zake amusiya Levi sadammange. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengerepo phunziro. Akuluakulu, anthu ambiri tili ndi mtima umenewu. Mnzathu akamapanga business, nafenso timakapanganso business yomweyo tikamuona mnzathu uja zomuyendera. Umenewu ndi mtima woipa. Mtima umene anaonetsa apa a Mulozi unali mtima woipa. Anakafuna ma business ideas anakamfikira Levi. Kodi m'bale, iwe wapanga business imeneyi koma utakhala ndi ndrama ungapange business yanji? Adakauza, ine nthopanga business ya fodya, ine nthopanga business yakuti. Nde a Mulozi amene akapange business imene ijayo osati opanganso business yomweyo imene amapanga Levi. Kumeneku kudali kulakwitsa. Akuluakulu, ngati muli ndi mtima umenewu lekani. Lekani.